lamɛnbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila an y'a yira aw la k'a fɔ bi ni ala ye k'a dɔn k'a fɔ bi tarata don an gɛrɛsɛgɛ la min bɛ tali kɛ foroba baro a tako fɔlɔ o bɛ na sigi o tuma na min ni o bɛ tali kɛ aw ka se ka bɔ jamana kɔnɔ kunkanko kibaruyaw olu kalama o tuma na aw minnu n'aw bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan sigida fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen an b'a f'aw ye ko aw bisimila o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minnu fana bɛ k'a fɔ ni u bɛ k'an lamɛn arajo renouveau fm na anw fɛ yan nɔ bamakɔ minnu bɛ k'an lamɛn segukaw fɛ yen arajo ɲeleni na joyilakaw olu fɛ yen arajo maradɛmɛ na ka se kɛrɛnkɛrɛnna arajo wɛrɛ minnu ni olu kalanzalen don an na nin waati in na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila an ka maa welelen i n'a fɔ eh, an ye a lase aw ma cogo min na o ye alhaji ustaz eh, mahamudu diko ale min ye haut conseil islamique du mali o maa ɲɛmaa ye o tuma na min bɛ tali kɛ an ka maa welelen na ale ye kɛnɛ sɔrɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen baara fana o tuma na maa saba baara don ka maa min ni o bɛ tali kɛ yusufu kulubali bako ale bɛ kɛnɛ kan ka se isa kaba ma min ni o bɛ tali kɛ ustaz mahamudu diko an b'a f'i ma ko asalamu ale
diko bisimila k'an k'i wele k'an ka wele jaabi a diyara n ye an b'a f'i ma k'i bisimila ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min bɛ tali kɛ isa kaba la ne ni olu bɛna jɛ ka ɲininkali ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ isa kaba i ni ɲantuma n bɛ foli di an karamɔgɔ mamudu diko ma an fa k'a na ka na an ka jɛmukan kun fɔlɔ in k'a laɲɛnamaya an fɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn a la ka lajɛbagaw ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo isu kulubali i kulubali marahaba i bisimila sa ne yɛrɛ bɛ foli di ustaz ma k'a bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa an y'a yira aw la k'a fɔ maa welelen o ye alhaji mahamudu diko o tuma na barodakun bɛ boli dakun belebele damadɔ kan jamana kunkanko kibaruya la min ni o bɛ tali kɛ barodakun kun fɔlɔ la o ye an ka jamana bɛ lakanabaliya min kɔnɔ kabi kuma jan kɛrɛnkɛrɛnnena ka daminɛ kabi jamana kɔrɔn fɛ bolo la fo bi i k'a dɔn lakanabaliya kɛn bɛ ka bisimila minɛ jamana yɛrɛ a camancɛ bolo la a bɛ k'i nɔɔni nɔɔni ka na ale ye i k'a dɔn k'a fɔ maa hakili feerele ye o tuma na a dɔnko bɛ min bɛ nin na an da bɛ se o ma o tɛmɛnen kɔ bɔ nin waati laban in na ɔ min ni u bɛ tali kɛ ustaz mahamudu diko ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ eh, lase dɔw kɛ lase min bɛ boli min ni u bɛ tali kɛ danbe kalan ani i k'a dɔn k'a fɔ min ni o y'an ka kalanso yɛrɛ ye o tuma eh, ŋaniya minnu ni waleya minnu ni o bɔ kɛra o ko dɔw kalama i k'a dɔn o ye barodakun a filanan ye an bɛ sɔrɔ ne ka i k'a dɔn jamana yɛrɛ hakili lajigin na ɲininkali wɛrɛ minnu n'olu bɛ se ka fara ninnu kan olu bɛ fara ninnu kan yanni o cɛ alhaji ustaz mahamudu diko e ye haut conseil islamique du mali o maa ɲɛmaa ye yala bi kori baasi tɛ haut conseil kɔnɔna na

minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na k'a bɛɛ lajɛlen fo renouveau yɛrɛ k'a fo ka gurupu in bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ ni ayiwa a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da wele in na a diyara an ye a bonyana ma min ye haut conseil ye eh, ala barika la baasi t'a la alhamdulillah Baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ haut conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah ayiwa ustazu an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kuma jan bɔ sanko kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔn bolo la nka bi an bɛna sinsin min kan o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira la f'o ma ko mission de bons offices e kɛra o maa ɲɛmaa ye ɛɛ bi bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yeta ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na
ayiwa ala k'an bɛn sababa ma ya masha allah Ee jamana in a lakanabaliya processus don min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban faratiko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka kirisi n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer kan'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan Parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre re- guerre guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta
ayiwa o b'a yira bi e, n'i ko ko nin tɛ e, siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sanko lala minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma k'a sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka b'o kɛ yɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na n'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kɛlen b'o la waati min na jamana de taara i balamini ayiwa siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kɛlɛ ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye
Idrissa Sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo a ka kuma la a ko ko marako juguya gouvernance ko nɔba bɛ ko in na ɔ n'i ye marako juguya dun ta k'a jateminɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw sen kan yalima olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔ jumɛn kɛra marako juguya in kɛlɛli la mauvaise gouvernance ni a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bari an b'a dɔn k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la wagati dɔ kɛra olu wulila k'u jɔ e, jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la o tun ye nin ɲɔgɔnna ye nka k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli e, diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la mali kɔnɔ bibi na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mauvaise gouvernance kɔni o b'an ka farafin jamana ninnu caman baasi tɛ zan hmm? jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye n'aw y'a ye k'a fɔ bana donna yala aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko in na kosɛbɛ mais anw jɔyɔrɔ ye min ye a n'an ye min kɛ o tɛ fɛn ye ko a dogora jamana in maaw la kabini ko in ma se bi ma an ye interpellation daminɛ ni maaw hakili bɛ kow la u b'a dɔn occasion o occasion n'an y'a sɔrɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka sigi ka kuma di ɲɔgɔn ma an ye kulekan bɔ k'a jira u la

ni kulekan kun mɛnna an bɛ sigi min na bi an t'o kɛ o ma mɛn siga t'o la kabini 2011 2012 sanni coup d'état ka kɛ anw ye force vive bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan palais de congrès la ka kulekan bɔ min tun bɛ jamana kun na a don résolution min bɔra a la ne y'o fara ɲɔgɔn kan k'o don poche la ka taa sɛgɛrɛ kuluba ne ko n ko kumakan in filɛ nin ye nin minɛ jamanadenw wele i ni jamanadenw ka kuma malaise bɛ jamana kɔnɔ jamana b'a kɛrɛ kan n'i m'i kɔlɔsi jamana bɛ bin a tigilamɔgɔ ma sa o o kɛra 2011 n ko a tigilamɔgɔ ma sa a bɛ balo la kuma n ye kuma min fɔ a tulo bɛ n na laala a ma da a la pewu o don a kulekan in bɔra k'a fɔ a ɲɛ na y a un grand malaise fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin ayiwa isu kulubali eh, ustazi ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni marabaaw dɛsɛra k'u bi fɛn caman kɛ yalima ustazi bɛ fɛ k'a fɔ de ko jamana marabaaw yɛrɛ de bɛ nin basigibaliya in kɔfɛ wa n b'a fɛ ka min fɔ i ni min kɛli ka kan n'i m'o kɛ jɔni bɛ ɲininka maa min ka kan ka autorité sigi jamanaw kunna jamana kɔnɔ janko mɔgɔw kana bin ɲɔgɔn kan o ye jɔni ye marakɛbaaw n ko marakɛbaaw ils sont où a bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faa jamana centre la ka bin ɲɔgɔn kan marifa b'a tigiw bolo u bɛ ka yaala sɔrɔsiw tɛ jamana marabaaw tɛ fɛn wɛrɛw tɛ mais mais jamana bɛ se k'olu to yen u k'o kɛ impunément a ka tila k'a fɔ ko ko jamana nɔ t'o ye o kuma jɔn nɔ basi tɛ ustazu n'i y'i ka fɔta jateminɛ i b'a ye kabi 2011 kule bɔra aw ye aw kɛ yɔrɔ n'o bɛ tali kɛ aw ka religieux ta a ye o kɛ hali bi yala a b'o minɛ de kɔnɔ wa 2011 yala bayɛlɛma nanen fanga na maa wɛrɛ min n'o nana jamana ɲɛmaaya la bi aw labanna tuguni ka wele bila u ma ka kangari da kelen k'u ye wa
je crois que jamana archives tulo b'an kan na san o san n'an taara jɔ ka foli kɛ o bɛ kɛ de façon solennelle a bɛ bɔ média bɛɛ lajɛlen na maaw tulo b'a la maaw ɲɛ b'a la min ka kan ka fɔ anw kɔni ni an kun n'an kan cɛ o fɔra o fɔra o fɔra a tilala k'a fɔ o ye min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye fɛn caman fana fɔra yɔrɔ wɛrɛw la ani cogo wɛrɛw la jama tɛ min kalama nka ala b'a dɔn a tigilamɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa eh, ustazu n'i ye hali bi lakanabaliya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ eh, nin ye jamana yɛrɛ o kuma na a marabaaw ye hali bi n'a sɔrɔ kangari dara ani wele bilara u ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se ka lasɔrɔ ni kulokan yɛrɛ n'o tɛ ka se ka mɛn tuguni
Ɔ n y'a dɔn fɛɛrɛ in jamana a tilalen don lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga di ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔni ye o ye peuple de ye o peuple o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye o rôle de ye
ka trait rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaaw ma k'a jira u la jamana marabaa ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye e tɛ seigneur ye o e ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye de ka a danaya ta k'a da i kun na k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni maa ka kan ka sɛgɛn o ye e de ye Ah, c'est ça le problème le paradoxe au Mali o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakilila k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi baasi tɛ c'est ça le paradoxe o de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ ayiwa Voilà, n'i bɛ baara yɔrɔ la e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi nka n'i taara i sigi baara yɔrɔ kɛ e dama servi ko in laban ye tiɲɛni de ye baasi tɛ isa kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ eh, eh, an b'a dɔn k'a fɔ ko eh, forobasigi dɔ tun kɛra an hakili b'a la ba fila ani tan ni wolonwula n'o tun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye Iyad Ag Ghali ka fara eh, amadu kufa kan a wagati la ayiwa o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices eh, ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen a ko bɛ hakɛ jumɛn na Ee bons offices ko a baara jɔra a dabilala
mission de bons offices mission de bons offices a baara jɔra a dabilala ne tun bɛ min kunna n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo a baara dabilala a jɔra sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye abudulayi idirisa mayiga ye ale de ye lɛtiri ci ne ma a ko n b'a ɲini i fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo i ye n kɔrɔ ye n b'a ɲini i fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn don nka n b'a ɲini i fɛ n k'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogo la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye kidali accord siɲɛna nka mali tɛ kidali gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ mali tɔgɔ la min bɛ kidali fɛɛrɛ ka kɛ mali ka se ka ye kidali o ye kelen ye an bɛ min ɲini i fɛ a filanan delta central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ mɔpti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min min ɲinina ne fɛ o y'o ye baara in kelen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa kidal n bɛ taa kidal don min n kelen ma taa n ni maa dɔw taara gina dɔgɔn président amadu togo a tun b'a délégation na ne ye sufi bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara an kan n taara yen an ni kidalikaw sigira kidal amenokal muhamadu ag intala a bɛ bamakɔ su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ kidal mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo jango n ka na n'o ye Nka n nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ nan'o de a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye o tuma n ka bisimila mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna a don a kɛnɛ barkhane ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ne m'a wele n ma ci bila a ma nka a kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ne ye n jatigiw ɲininka n ko o tuma nin nana mun ɲini yan an yɛrɛ dama de bɛ yan maliyɛn ko de don ne ni n balimaw de don a don ne y'a f'u ɲɛna n ko aw ka kɛlɛ in kun jumɛn b'a la kɛlɛ ka kan ka kɛ kun o kun kama o tɛ aw bara yan aw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ aw bɛɛ ye couleur kelen ye aw bɛɛ ye diinɛ kelen ye aw bɛɛ ye culture kelen ye vous partagez la le même espace géographique o kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye hadamadenw bɛ kɛlɛ tuma dɔ la ni nin dɔ la kelen bɛ yen min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ni maa min tɛ kan kelen fɔ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye o si t'a la culture kelen kumakan kelen espace kelen diinɛ kelen les mêmes hommes o tuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye moi j'ai posé le problème comme ça a y'o fɔ n ye parce que a don ne sigira kidal n bɔra kidal ka na gawo ni gamu n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye yen nka sani n ka bɔ kidali a don kama kidalikaw ko ne ma ko problème t'an fɛ koyi ni administration ka segin ka na mali la eh, eh, kidali kidali o tuma sini gouverneur ka na n'a ka di ye sinikɛnɛ i ni ibk yɛrɛ ka na n'u ko n de bɛ ɲini an sɔnna ne ne segira ka na yan sani n ka na ne ye n jɔ gawo ni gamu n'a ka mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye yen an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an y'o fɔ kidal kuma kun ka nɔgɔn ne bolo ni centre in kuma ye parce que kidal acteurs dɔnnen don u ye accord yɛrɛ signé ka ban maa minnu don fana bɛɛ b'u dɔn ne b'u dɔn u bɛ n dɔn adamadenya bɛɛ bɛ ne n'u cɛ o kuma u fɛ kuma a kun ka nɔgɔn ma baasi tɛ n y'o résultat sɔrɔ
n nalen min ye centre ye n ye hakili jakabɔ kɛ centre c'est complexe maa minnu bɛ yen mɔgɔ dɔnnenw tɛ n'i ye iyad ni hamadu kufa yɛrɛ bɔ a la i bɛ maa min dɔn k'o ye leader ye u la a tɛ yen o tuma ka olu sɔrɔ u ka kumaɲɔgɔnya fo fɛɛrɛ ni dabali ni hakili n ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ o de ye ka forum dɔ dilan bamakɔ yan ka école coranique a mɔgɔw ka coordination dɔ créer ka u wele ka karamɔgɔ wɛrɛw wele u ka na a kɛ kun ne bolo o ye ka sira dɔ de ɲini parce que minnu bɛ yen maa caman bɛ bamakɔ u n'olu ye tɔɲɔgɔnw ye n'u tɛ dugu kelen mɔgɔw ye u kalanna karamɔgɔ kelen fɛ walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo dɔ la o tuma ka sira ɲini an bɛ se ka sira sɔrɔ ka kumakan las'u ma ka hakililan las'u ma parce que hakili o ye fɛnba de ye olu tun tɛ tan o n ko hakili wɛrɛ de y'u yɛlɛmɛ k'u kɛ u bɛ cogo min o tuma hakili bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn min b'u la k'a b'u kunna baasi tɛ o baroda ko sigi kɛra eh, bamakɔ yan nɔ eh, hakili la waati tali kama Oustaz bi hali bi n'a ta eh, nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ mission de bons offices kɛlen kɔ ani ka wulikajɔw kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ka marayɔrɔw la bi bi in na n'o ye cɛmancɛ kɔnɔna ye yala walasa an ka bɔ nin sujet kɔnɔna na e ka wele ye jumɛn ye ani dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ teliya la walasa nin ko in dan ka sigi a la bon ne ka hakilina ma yɛlɛmɛ a ma b'a cogo la o ye ne ka conviction ye ne fɛ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ dabali ka kan ka kɛ le contribuable malien anw bɛ wari min bɔ k'a kɛ ka marifa san an kan'a ci an yɛrɛ la voilà an kan'a ci an yɛrɛ la maa o maa bɛ cɛmancɛ in la jɔniw don n k'anw de don anw ka kan k'an yɛrɛ ɲininka de an yɛrɛ ye den minnu wolo an ye kalanden minnu kalan mun y'u yɛlɛmɛ k'u bɔ an bolo k'u kɛ monstrew ye an ka kan ka fɛɛrɛ de ɲini k'o hakilina in bɔ yen k'o fɛ ka o lahalaya in bɔ yen ka démarche ɲini min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an n'u cɛ an n'u cɛ c'est ça ma conviction baasi tɛ jamana ka kan k'a yɛrɛ défend c'est vrai nka an ka kan ka fɛɛrɛ ɲini min tɛ une guerre sans fin Mali ka nafa t'o la baasi tɛ n'u ye ɲɔgɔn ye wa Iyad Ag Ghali ani aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avansera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ tun ye ɲɔgɔn ye min tun ka kan k'i ni Iyad Ag Ghali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se Iyad ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ baasi tɛ o kuma in ye tiɲɛ ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔyɔrɔ ye wa hmm. fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o faara hmm. u y'o de pulvériser Kidali Cheikh Awsa wa kosɛbɛ Cheikh Awsa ko caman bɛ ko in na ko caman bɛ ko in na
fɛn ye jumɛn f'i ɲɛna
don min o ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna a ye n wele ka n to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ Cheikh Awsa kɛ kosɛbɛ A ko n ye ci ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de y'a fagara
basi tɛ mais i ni amadu kufa o kumakan ma se ka lase ale ma amadu kufa ma kuma ma fɛn caman parce que amadu kufa ye iyad de ye o. ko in ye iyad de ye n'a ye min fɔ o de don basi tɛ o de ye ko in ye baara in kɔni na
Ayiwa an bɛ taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban ninnu ni min bɛ tali kɛ imam mahamudu diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a jira ko hakilinaw talen don fɛɛrɛw tigɛlen don min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ a ne yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli eh, min ni o bɛ tali kɛ eh, lutiya la o kuma na o bɛ se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o kuma na a kɔni o ko in kɔn ne k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ kosɛbɛ eh, imam diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔkan ye i bɔra a ko in kalama cogo di karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu ni jamana in kɔnɔ ala ye fɛn min kɛ n ye mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable Mais il faut être irresponsable pour, pour agir comme ça et penser comme ça. Ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔ n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di n ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di n ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigin maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di minisiri ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛ n na fɛn dɔw bɛ yen ne k'o jaabi non non non

tɛ mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'olu don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra ma wajibi ye maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la Bamakɔ misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ n ye ne n'aw bɛ taa kiti kiyama n ko jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ ɛɛ n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter k'a kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an nɛni

accord min tɛmɛna u ni ministère de l'éducation cɛ a accord bɛ yan
o kɛra kuma jumɛn a filɛ nin ye yan
c'est pas c'est pas accord bɛ yan pour que vraiment Ni bɛn- bɛnkan sɛbɛn min kɛra- bɛnkan sɛbɛn min kɛra nin ye groupe pivot voilà Ani Mali- sɛbɛn fɔlɔ min kɛra Nin ye minidikasi nasona ka sɛbɛn ye segali de y'a sɛbɛn don sɛgɛte zy di mini sɔrɔ ka yamaruya di u ka taa etudi kɛ so tɛ ka sɛbɛn filɛ baasi u tilala o la an bɛ hakililatigɛ sɛbɛn yɛrɛ fala bamakɔ mɛ kalo tile bi3 ni kelen san dejiti
n'i ye

A dafalen a dafalen o ye cɛ ni musoya yɛrɛ hakɛto min bɛ kuma a dafalen a dafalen foyi tɛ to kɔ mais éducation sexuelle ka fɔ mais complète o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire quoi nin ye kuma ɲɛbila de ye koyi ni nin de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wari hakɛ min dira a ko in daminɛna a bɛ nin na a budget
ko b'a la min b'a jira i la mhm. k'a fɔ ko in tɛ ko jɛlen ye mhm.
o ye ko o y'a jumɛn ye o bɛ chapitre 17 la mhm. n b'a d'i ma e de b'a kalan ne yɛrɛ t'o kalan baasi tɛ voilà parce que ko min don a selen bɛ yɔrɔ la il faut que kuma ka k'a la sa a ka faamu ça c'est

gundo min bɛ a la gundo poyi maa si kana gundo poyi o gundo jumɛn bɛ denmisɛnninw ka kalanko la min ka kan ka dogo ka engagement ta k'o kana bɔ o ka kan ka kɛ mun ye o ye kelen ye mhm. u taara baara minnu kɛ mhm. a baara bɛɛ bɛ yan moi je l'ai circulé j'ai toute la documentation mhm. nin nin kɔrɔ ye mun ye

Voilà nin bɛɛ a leçon dila dilalen don a ka kan ka don IFMw na cogo min na u k'a kalan ka denmisɛnninw kalan a la des enfants de de septième a filɛ nin ye septième nin kɔni ye a dalu dalu hakilila dalu jɔnjɔnw olu ye nin ye Isa Kaba ayiwa n fɛ ka ɲininkali kɛ imam na est ce que bi bi in na wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari ka sɔrɔ minisiriso ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ bamakɔ bi yan n'i ye a donnen ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra a kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ imam walima yanni an ka se nin kɛlɛli ma an tun man kan k'o kɛlɛ wa révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an tun man kan ka kɛlɛ kɛ a jamu fɔ an ye sidibe a fana ye sidibe ye awɔ Ne kuma an kelen bamanan de don ayi il faut pas faire une confusion je suis désolé fɛnw bɛ yen kabini ala ye diɲɛ in da jogojugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société à dire ko dɔ de bolo dalen don o tɛ min bɛ senna bi o ko tɛ o sini ma yanni san mugan san bi saba jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolo dalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bɔlɔn fɛ o tuma a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bɔlɔn fɛ baasi tɛ donc ni a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ cinquième année sixième année septième année huitième année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons hein, a bɛ yen an bɛ se ka a- a- labɛn. a- voilà, a labɛn A k'a di préparer. aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na Une leçon préparée. préparer denmisɛnnin A objectif u bɛɛ fila bɛ dɔnnen don. u bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le troisième est venu dɔ in y'i kanto a ma ko e eh, barre-toi pédé e ka bɔ an kunna e pédé e mm. bɛ mun ɲini ko o denmisɛnnin in kasibaatɔ taara mɛtiri fɛ mɛtiri fɛ mɛtiri y'a wele k'a ɲininka ko non kari de ye nin fɔ n ma mɛtiri y'u bɛɛ wele aa ko nin de ye nin fɔ nin ye e ko n'o maa min don a jogo de ye musoya tabiya dɔrɔn de b'a la hali quartier kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ yaala o ye pédé de ye bon
ka hakiliw ladon sa ka bɛn ni nin ye sa kɛ monsieur ka ka kuma ye jumɛn ye a ye nin ekɔliden in k'a réprimander k'a fɔ a ɲɛna non o tɛ fɔ mɔgɔ ma Ni pédé don o de y'a tabiya ye i t'a lagosi n'o ye i t'a fɛn n'o ye a yɛrɛ y'o sugandi k'o kumaw fɔ k'o dilan mais o de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ mais on ne peut pas nier l'évidence ce qui est grave mais vous me donnez l'occasion pour que n ka nin kuma in fɔ ka a jɛya mɔgɔw ye parce que u bɛ nin kuma minnu na gouvernement bɛ nin kuma minnu na k'a ɲini ka kuma in ka a kɔ kari ka kuma in kɛ kɔmi y'a sɔrɔ Diko ni fanga de bɛ ayiwa u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o de y'a to a bɛ ka nin fɔ non je suis désolé o fɛn tɛ o fɛn tɛ fanga fo ɲɔgɔn kɔ ni fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛw an wulila ka jɔ ATT nɔfɛ yan eh, ne ni ATT mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ non a nana ni fɛn de ye qui jure avec nos valeurs sociétales et religieuses Min b'an ka danbe a la. An ka danbe na fɔ, o tun b'a kɔnɔ, an wulila k'an jɔ. Ɛ n'an wulila ka jɔ o la, k'o kɛlɛ kɛ, nin fɛn min b'a la, a ka jugu ni o ta in ye siɲɛ kɛmɛ. Un! An b'an makun o kan parce que n'an kumana, mɔgɔw bɛna fɔ ko ayiwa nin de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Non, an tɛ makun o kan, o bɛ fɔ. A kɛlɛ fana bɛ kɛ. A kɛlɛ fana bɛ kɛ. Aw aw wulilen don a kɛlɛ fana kɛli kama. U ye min fɔ, an y'a mɛn ko premier ministre y'a lajɔ. Unhun! Je suis très heureux. a k'a lajɔ mais o t'aw wasa oui ni premier ministre y'a lajɔ c'est c'est c'est c'est d'abord une preuve que min bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ n'o tɛ a jɔ kun min fɔra n'o t'a la aw b'a jɔ mun na
baasi tɛ Eh, Ustaz Diko ni wale min kɛlen filɛ ni e bɔra ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ye eh, gouvernement ka minisiri min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ka jaabiw mɛn yala ne b'a fɛ ɲininkali min kɛ sisan o ma wuli ka se e ma wa e fana ma a ɲini ka gouvernement rencontrer nin sujet in kan walasa ka u eh, u alerter a ko da la mais alerte de kɛla o ne bɛ jamana in dɔn kabini n si finnen don fo k'a jɛya n bɛ bamakɔ yan je connais les gouvernements successifs les régimes successifs u tabiya ye min ye ne b'a dɔn code de la famille ko la an ye san tan de kɛ an b'u nɔfɛ atelier si tɛ yen an n'u ma jɛ ka min kɛ concertation régionale an jɛr'o la synthèse nationale an jɛr'o la nka o n'a ta o ta u taara n'a ye don min na assemblée la min ka d'u ye u taara o de voter a ma ɲɛ f'an wulila ka kɛlɛ de kɛ c'est pas parce qu'on n'était pas présent hein an bɛ yen an ye réserve kɛ fɛn o fɛn kan u y'a bɛɛ fili u mago ma k'a la parce que ils n'ont aucune considération pour le peuple o ye jamana yɛrɛ tabiya ye o y'a kɛcogo ye o y'a ka méthode de gouvernance ye n'i y'a ye bi ni kidalikaw tisora jamana bɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ u y'u sɛbɛ de don marifa b'u bolo u y'a dɔn n'a gwanana u bɛ sɔn k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ni i ye n tɛ ko jamana bɛ siran parce que tant que i ma sɛbɛ de jira nin jamana in na hɔrɔnya la a ye na an ka sigi ah non Moi, je fais l'alerte. C'est une alerte. Pour que u k'a dɔn min bɛ ka kɛ a bɛ sen na. I y'a ye. Ce qu'ils oublient. Moi, je suis un enseignant. J'ai des collègues dans ces choses-là. Teriw b'a la, n balimaw b'a la, n baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw b'a la, n fɛnw b'a la. Donc, j'ai toute la documentation. Je le dis bien. Je ne révèle pas ma source, non. mais c'est une source digne de foi dalilu b'i bolo dalilu gɛlɛn gɛlɛn gɛlɛn a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ koyi moi j'étais pas à Segu ne tɛ Segu n tɛ ministère fana la o ne fɛ voilà donc Euh, euh, Yusuf Kulubali n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ b'i fɛ yanni n ka euh, euh, ka an ka taa ɲɛ ni ni ɲininkali euh, barodakun ye Ɛɛ ne bɛ fɛ ka Oustaz ɲininka yalima Oustaz ka laɲini ye mun ye fɛn in bɛɛ de ka yɛlɛma wa tari fɛn dɔ de b'a kɔnɔ aw bɛ fɛ olu ka bɔ a la a tɔ ka to sen na mais éducation ko mais et puis ne ye ministre mɛn a ye fɛn dɔ fɔ je suis désolé pour un cadre un responsable quand même de son rang a k'o fɔ bon o bɛ deli ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ leader religieux wele an bɛ leader d'opinion wele mais c'est pas vrai mais nin na aw ma wele mais c'est pas vrai c'est pas vrai o fɔlen min yɛrɛ filɛ nin ye mais mais écoute
Parce que a ye hali école coranique kuma fɔ. Unhun. Mais je suis désolé. École coranique ko, ne kɛlen haut conseil président ye en 2008, ne de ye forum organisé sur les écoles coraniques. Répertorier toutes les écoles coraniques. Parler de leurs problèmes. Parce que ne ɲɛ b'a la nin ye problème ye min bɛ jamana kɔnɔ. Mɔgɔ si t'i kɔfilɛ a la. Fɛn min don don dɔ la, a bɛ se ka k'an ma problème ye. fɛn min bɔra o kɔnɔ o 2008 kelen in na y a eu le forum national sur l'éducation an y'o de ta ka taa lobbying kɛ k'a fɔ fo enseignement coranique o ka ta en compte jamana fɛ o ni bi cɛ san tan a ko bɛ sen na san tan a bɛ sen na Moi, j'entends le ministre de l'autre jour, ah, ni dit qu'on veut président au don, mais a tɛ ko in dɔn, a t'a dɔn c'est pas son dossier, on l'a amené tout de suite là, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Bah, il raconte vraiment des choses.
Euh, ayiwa eh, Oustaz Dicko bi eh, o b'a yira k'a fɔ hali an bɛ danga min na ka se sisan ma e ni minisiri walima premier minisiri aw ma sigi nin kɔrɔfɔ in kunna kuma dɔw la e bɛ se k'a faamu cogo ni n'a ɲɔgɔnnaw fɔra ka tila tuguni ka dalilu di u tɛ wele bila e ma walima ka wele bila an ka danbetigiw ma hadamaden minnu taara n fɛ immédiatement o kɛra le directeur national de l'institut pédagogique IPN ani groupe pivot o ɲɛmɔgɔ ne ye déclaration min kɛ ne ma groupe pivot tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn u b'a la mais je les ai ignorés parce que pour moi olu tɛ c'est le gouvernement qui est responsable c'est pour cela ne kumana ma groupe pivot fɔ n da la olu de bolibaatɔ taara yen hali kunu u ye lettre ci ko an ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ taa bila ayiwa commission in na pede ko kuma t'a la fɛn t'a la bon n'an b'a fɛ an ka mɔgɔ ka na O b'a jira halisa ko commission sugu jumɛn ye tuguni ni ko sujet kelen da la hali n bɛ na i ma o o y'o kuma sugu fɔ parce que c'est ridicule les gens ils sont pas responsables dans ce pays malheur ko don o hakili la k'a fɔ ko jamana in ye jamana fu de ye nin jamana ba in alisilamɛ jamana ba in danbe jamana ba in ka taa nin ɲɔgɔnna programme nɔgɔlen ta wari kama min tɛ foyi ye k'a bɛn'o don o kalan kɔnɔ à l'insu du peuple maaw b'u balo ɲininna waati min na u den minnu n'u y'a ta k'a kalifa aw la aw ma fɛn sɔrɔ k'a di u ma ka danbe sɔrɔ u ka kalan kodɔn u ka kalan eh, sɛnɛ u ka kalan ni u ka kalan o denmisɛnnin fitininw a bɛ taa nin fɛn suguw de ta de, de relations amoureuses, romantiques, euh, etc. Non, mais vraiment. Bon, o tigilamɔgɔw n'u nana nin ko ninnu na u bɛ munumunu na u t'a dɔn u bɛ min kɛ bi a fɔra an ɲɛna bi yɛrɛ bi Ségal min bɛ ministère de l'éducation la a tigi ye n wele a ko le Ségal par intérim n t'a dɔn mɔgɔ min don k'u b'a fɛ k'an ye ne ye rendez-vous d'u ma ko sini 15 heures bi lagasara in na an ye kibaruya sɔrɔ ko premier ministre b'a fɛ ka association religieuse ni fɛn min na n t'a kun dɔn dɛ je suppose que nin bɛ se ka sɔrɔ a kun dɔ ye n'o tɛ officiellement k'a fɔ k'u nana n ma ni kuma wɛrɛ ye Minisiri an m'a ye fɔlɔ ne ye min f'i ye a ka Ségal de ye ne wele k'u b'a fɛ ka ne ye sini ne ye rendez-vous d'u ma
mais premier ministre ka nin a bɔgɔti tan tɔ walima ka bɔsi ta o bɛ ji suma k' aw koliji la non c'est déjà un acte à saluer baasi tɛ voilà o waati ko i dusu wulila cogo o cogo a kɛra cogo o cogo ni fɛn min fana kɛra ni ɲuman don i ka kan k'o fɔ n'ale y'a mɛn a ko ko bon fɛn in ka jɔ c'est déjà un acte à saluer Okay. Ça ne suffit pas, mais c'est un acte à saluer. À saluer.
Uh -huh.
euh, Yusuf. Donc, nin ko in Haut Conseil ka kɛlɛ don wa walima mamudu diko dɔrɔn de ka kɛlɛ don
Haut Conseil ka kɛlɛ don wa mamudu diko ka kɛlɛ don mais avec tout le respect que je vous dois mon fils Haut Conseil ka kɛlɛ don mamudu diko ka kɛlɛ don ça veut dire quoi o kɔrɔ ye mun e yɛrɛ fɛ yala aw ye ɲɔgɔn y'a ko da la fɔlɔ wa
kunnafonidi sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini mamudu diko bɔra mission bon eh, bons offices la ko o de la a ye mankan caya
e ye ne mankan mɛn wa kabini ne bɔra a la i delila ka ne mankan mɛn ne kumana wa

Bon, moi, ça, ce n'est pas clair dans ma tête, comme il, aime le dire. Voilà, tout est clair dans leur tête, mais dans ma tête, o, o ma, o ma clair. Parce que Issa Kaba, eh, eh, eh, ne ka ɲininkali laban ka ɲɛsin an fa ma an b'a dɔn k'a fɔ o dogolen tɛ mali si la k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi ibrahim bubakar keyita masurunna mɔgɔba ye a nɔgɔman kun tɛ ale ka wuli ka yɛlɛn kuluba walima sebeninkɔrɔ ka taa nin kuma da a terikɛ o tulo kan o dogolen tɛ maa la mali kɔnɔ k'a fɔ k'ale ni ibrahim bubakar keyita ka di walima k'o t'u cogo la bilen de ni ibrahim bubakar keyita n teri don n jɛɲɔgɔn don an jɛra an jɛra ko caman fana tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a ye hɛrɛ caman kɛ a ye fɛn caman kɛ ne tɛna n sigi yan k'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o saamɛya bɛ n na tout à fait baasi tɛ ne ni hɔrɔn jɛra ne ye n yɛrɛ minɛ pour des raisons qui me sont propres ne ye n yɛrɛ minɛ baasi tɛ ayiwa ɛɛ ɛɛ, usa diko bi nin ko min filɛ nin ye aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yala don nataw la i n'a fɔ aw ni premier ministre n k'a fɔ ministère de l'éducation nationale olu y'a ɲini k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye mm. ɔ ni o kama o aw ma se ka eh, wasa sɔrɔ o bɛɛ la mm. aw ka dabali ye jumɛn ye walasa nin wale min ni a bɛ ka hakilina min bɛ ka ta ni ka dan sigi a la. mais hakilina in ni ministère de l'éducation o ye jɔni ka ministère de l'éducation ye. Mm-hmm. IBK ka ministère tɛ Boubèye ka ministère tɛ.

pour quelle raison u b'o fɔ parce que tout simplement ils ont réussi à distraire le peuple voilà ayiwa eh, mais ni fana o kɔfɛ tuguni nin wale min na a doncogo ani a tɔgɔ i n'a fɔ esc min fɔlen filɛ nin ye mm. yala don na nataw la ni bayɛlɛma wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ a ka don doncogo wɛrɛ la wali aw na se ka u ko bɛɛ lajɛlen kɔto la nɔn anw tɛ yan nisɔn zsɛpte pa tante ni la tɛ ne ayi mɔgɔ i bɛ waati min kɔnɔ ani bɛ lahalaya min kɔnɔ i bɛ se ka min k'o la i b'o kɛ i b'o kɛ i b'o kɛ jamana edikasiɔn seri ye nin fɛn ni ni mɔgɔw bɛ ka banalize c'est le fondement, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le lendemain. Sini ma sini ma jamana in ka kan ka kɛ min ye o mɔgɔw de filɛ nin ye o. donc jamana ma kan k'i sigi ka carte blanche di ninnu ma anw yɛrɛ denw min bɛ inculquer u kunkolo la an t'a dɔn parce que ni ne bɔra nin kan lahalaya min na o ye ko min ye ala yɛrɛ ka ko de don. pour dire que mɔgɔw fana bɛ dans l'enseignement qui restent encore dignes minnu fana u ka jamana ka b'u bolo u ka hɔrɔnya ka b'u bolo u danbe ka b'u bolo u b'a dɔn nin tabiya ninnu t'an ta ye a dun bɛ filɛ nin ye a bɛna ka don a bɛ ka don nin ko in na olu y'o dɔn o de y'a kɛ u bɔra n'a ye o ne y'a f'i ye cogo min na ne ma taa segu mɔgɔ si ma ne ye atelier la segu ko ne bɔra n'u ka fɛn ye n tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fana ka kɛ jinɛ ye ka don ko in kɔnɔ ye Ayiwa, eh, Voilà, eh, o- Ustaz o- Diko- mɔgɔw de y'a ta ka eh, di eh, mɔgɔw eh, baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka hali bi n b'a fɛ ka pereperelatigɛ min ɲini ka o lasɔrɔ o ye aw ka nin ɲɔgɔnye ninnu minnu bolodalen filɛ a kɛra ministre de l'éducation nationale a kɛra premier ministre yɛrɛ ye o n'a ye ɲɔgɔn ye nin ko in kunna ɔ ni a déjà bɛnkanw sɛbɛnna i n'a fɔ ni groupe pivot ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ nafolo ko na ye a ko la a b'a la ɔ ni o nafolo ko minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko gouvernement ye o dɔw minɛ ka ban walima o minɛni ko bɛ u kɔnɔ ɛɛ o kama u tɛna sɔn ka a ko bɔ yen o cogonin na e bɛ aw bɛna dabali jumɛn tigɛ
bon nin ko in kɔni déjà u ye acte fɔlɔ min kɛ ka ko in jɔ o ye fɛn ye c'est un acte à saluer n'a kulela n'u ko bon n'o don an ka nin jɔ pour que an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛnba ye o ye koba ye anw ka hakɛ ye min ye c'est de former l'opinion malienne d'abord jamanadenw ko min bɛ sen na nin ko in tɛ kulekan dama ye parce que u bɛna kuma caman fɔ ne b'a kalama u y'a daminɛ fana o u ye fɛn caman fɔ diko ma bon a bɛ nin ko in na il est amer puisque il y a ceci il y a cela a fɔra i n'a fɔ k'a fɔ ko ɛɛ sogo sogo kumu kɔgɔdila voilà labɔ bon man gɛlɛn voilà bon ni a ye nin sɔrɔ sisan a ye nin A bɛ- kɛ dalilu ye a bɛ bɔ n'a ye a b'a kɛ tan a b'a non moi j'ai tout écouté mais ça là o bɛ ne to n cogo la o tɛ o tɛ o tɛ foyi bɔ ne ka conviction na parce que o fɔli ma daminɛ bi o baasi tɛ ɔ mais maa wɛrɛ minnu n'an bɛ ka kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la n'i kɛra maa ɲɛmaa ye a bɛ ka ca ala fɛ maaw bɛ k'i kɔfɛ i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ye kibaruya dɔw carin k'a fɔ ko eh, juma nata ko mɔgɔw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kumana bɛɛ ka taa juma misiri la hali minnu tɛ taa juma na ka kɔrɔ o ko ka wuli ko wale min kɛtɔ filɛ nin ye o kumana ni juma jiginna ko ka jigin bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ yala i y'o kibaruya mɛn wa mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna wasapu kan ne y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min n t'a fɔbagaw dɔn n'u ma jɛ a la an m'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko a y'a ye ko ne foto de bɛ yen kumakan in b'o duguma Ayiwa bon minnu y'a kɛ u bɛ se k'a kɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma yamaruya di mɔgɔ la i ma we- i ma wele kɛ fɔlɔ n ma wele kɛ ne ye wele kɛ min na ni n balola ni ala sɔnna o ye dimansi ye dimansi in fana n bɛ taa yɔrɔ min o ye palais de la culture ye mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan yen de voilà an bɛ mɔgɔw wele kibaruya min bɛ yen k'o f'u ɲɛna comportement ni attitude min n'an b'a fɛ mɔgɔw ka k'a la yɛrɛ minɛ ni ka ko in kɛ ni responsabilité ye k'o fɔ mɔgɔw ye pour que ko in kana porokoto an b'a fɛ k'o de kɛ dimanche don ni ala sɔnna mais min ye weleli min filɛ nin ye k'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ nin kalama n tɛ a dɔn a bɔra yɔrɔ min a source n t'a foyi dɔn a la baasi tɛ n t'a dɔn tiɲɛ ustazi diko waati sɛbɛkɔrɔ kurunna kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ da sera a ma kuma dɔw la n'a fɔra bi ko nin nin kɛra sababu ye e ka bɔ ka i da don jamana kunkanko la walima i ka ye a ko dɔw la a bɛ mɔgɔw labila k'a fɔ kuma dɔ sera walima i ye fɛn dɔ minɛ i bɛ basé min kan i y'o jɛya k'a fɔ o fɛn tɛ nin ye yala kari nata in maa minnu n'olu n'a bɛna olu wele olu ye maa sugu jumɛnw ye ani yala marabaw b'a la i n'a fɔ eh, ministère mɔgɔw bɛ a la an kɔni bɛ bɛɛ de wele nka kɛrɛnkɛrɛnya na an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka lidɛriw wele k'u sigi kuma don an hakili la nin ko in bɛ cogo min na a ka ɲi anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ et puis a ka ɲi message dɔ ka bɔ anw fɛ ka ɲɛsin opinion ma o b'a to ko in a tɛ déraper voilà parce que n'o ma kɛ e filɛ nin ye k'a fɔ sisan weeleli dɔ kɛra ne t'o kalama ne y'o ye an y'o ye whatsapp kan bon fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ n tɛ min kalama pression min bɛ ne yɛrɛ kan n b'a dɔn mais adamaden n'i ye responsable ye ko min ka gɛlɛn i b'o de gérer basi tɛ voilà ayiwa o eh, min ka gɛlɛn o ye nin ye parce que bi ne ka bɔ ka kuma ne b'a dɔn a bɛ interpréter a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan mais ni n siranna o ɲɛ a ni n kumana u bɛna fɔ tan moi je suis un responsable min bɛ jɔ ala de ɲɛkɔrɔ sini a ka ɲininka sani mɔgɔw bɛ ne ɲininka siga t'a la donc moi le, toutes les autres considérations là Basi tɛ ustaz Diko kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye nin kumakan damadɔ minnu n'an da selen filɛ a ma nin ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako jamana fana nin wale min yera k'a fɔ bɔ kɛra a kalama n'a y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bi weelekan jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin jamana marabaw ma i da sera ma ko mara kɛcogo man ɲi mara kɛcogo min man ɲi yala e bɛ se ka mun fɔ
Mara kɛcogo man ɲi ne y'o kuma in fɔ sanni élection ka kɛ o y'a sɔrɔ n y'a fɔ a bɛ kalo wɔɔrɔ wa kalo wolonwula bɔ n y'a fɔ n bɔra min bɛ n kɔnɔ n y'a fɔ a fɔlen kɔrɔ kɔ ne ye n daminɛ fɛnw bɛ yen o tɛ ne ka rôle ye mɔgɔ wɛrɛw de n'o kɛli ka kan parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka rôle de don bɛɛ n'i ka kɛcogo don il y a des luttes politiques des revendications politiques qui appartiennent aux états-majors politiques olu ka ko don élection ɲɛna a ma ɲɛ a kɛra a ma kɛ président don président tɛ o tɛ anw ka ko ye o y'olu de ta ye ko ne ma n da don foyi la basi tɛ n daminɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ne ɲininka a Diko kuma e tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ jamana kɛra tan aw dun tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw wulila yɛrɛ ka taa an sɛgɛrɛ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn ne ye n makun ni ne tɛ se ka n makun nin kan parce que nin responsabilité min don ne b'a dɔn ne bɛ ɲininka nin na sini ni n ma kuma o de y'a to n kumana e n bɛ kuma n ka kan ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ quoi que ça peut coûter je l'assume okay. voilà kuma kuncɛ kuma
kuncɛ kuma o ye ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala de bɛ se anw ka jamana in bɛ lonbɔlanba ni lahalaya minnu na ala ka jamana basigi ya masha Allah ala ka jamana basigi hɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye ala ka hɛrɛ d'an ma ya masha Allah fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi ɲɔgɔn faga ni joli bɔn ni ni hakɛ min bɛ ka tiɲɛ kuranna hafizuw ni kalanbaw ni maa wɛrɛw maa minnu b'a faga n'u m'a min u m'a bɔn o min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ye o min yan o kɔrɔ ye quotidiennement don o don an ka kan ka ala deli k'a ɲini ala fɛ o balawu ala ka jamana in kisi a ma dɛ ala ka jamana in kisi a ma dɛ Ya masha Allah. ala ka jamana in kisi a ma Amin, amin. ya rabbi ala k'an ka jamana basigi Amin, ya Allah. k'a sabati Amin. ka hɛrɛ caya Amin, ya Allah. a yɛrɛ ni ce a ni baraji An b'i fo. a diyara an ye a bonyana an ma An b'i fo. vraiment merci bien a diyara n ye an b'i fana fo eh, k'i wele ka na n ka wele lamɛn An b'i fo an bɛ an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw fo isa kaba sidibe an ka foli belebele bɛ di i ma yusufu kulubali bako an ka foli bɛ a ye an b'aw hakili lajigin k'a fɔ aw tulo bɛ nin waati na foroba baro tako fɔlɔ la min ni a ye alhaji ustaz mahamud diko ne ka ale bisimila a ye walawalaliw kɛ i k'a dɔn barodakun min na o kɛra eh, min bɛ tali kɛ lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ bi a y'i da se o ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen waati laban in na a y'i da se fana fɛn ma fɛn min ni o bɛ tali kɛ gɔrijigɛniya ko o kumana o jateminɛ minnu ni o yera an y'an da se nin bɛɛ lajɛlen ma an ka foli belebele bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw kun ka ca kosɛbɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn o kumana an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tarata wɛrɛ nka hakili lajiginna tako fɔlɔ o de kɔni kun ye nin ye aw ni ce an bɛ aw fo wasalam